olukwanụ na ọmụme olukwanụ na ọmụme ọkwa edo ka m ji n'aka n'ụbọchị tata eji m edo n'aka unu ma ife edo na-alụ na ọkwa iwe na ka edo obi ka edo obi edo obi bụ ka iwe ọkụ na edo obi bụ ka nseke na edo obi bụ ka iyi na edo obi bụ ka ụchụ gbadebe edo obi bụ ka ụzọ yelu edo obi bụ ka ndodo ee m wee sị na m ejide edo n'aka n'isi ụmụnne m niile nọ ebe a chetakwanụ na ọ bụrọ ike aka m ka m ji ekwu chetakwanụ na ọ bụrọ na m etoka ka m ji ekwu na ife m na-ekwu ihe m ji agọrọ ọfọ a bụ ihe m ji ekpere ekpere bụ na na ọkwa unu ncha niile kwudoro m wee sị m kpere ekpere ọ bụrụ na ọ bụrọ ya pụwanụnụ ka ebe ka mmadụ ji anọzi n'ebe ka anyị wee mara mana ebe unu nọ ebe n'ụbọchị tata ọkwa anyị anọgokwa n'ọfọ anyị anọgokwala n'iyi anyị anọgokwa n'ọgbụgba ndụ ọkwa na chi m anaghị anụ ihe ya bịakwa na unu akwudogo na chi unu ya anụrịrị ihe ee m wee sị m kwupụ okwu ya lebe ele m kwupụ okwu tata ya lebe ele m kpepụ ekpere tata ya lebe ele na na na na akwudolu dike ọkpa ọ- ọ- ọ- ọ kpaa nkụ n'ajọ ọfịa enyejuo nwa dibịa afọ ọ kpaa nkụ n'ajọ ọfịa Eh? m wee sị m kwupụ okwu ya lebe ele m kpepụ ekpere ya lebe ele maka na unu nọ ebe ama m na ọ bụrụ na na chi m esi ike na chi unu ya esi ike onye chi nwanne ya siri ike na chi ya esigwo ike na igbo wụ ovu na anyị adịrọ ịbụọ igbo wụ ovu m wee sị na m ejide edo n'aka n'isi mmadụ niile nọ ebe wee sị ka edo obi dee n'isi nwoke nọ ebe ka edo obi dee n'isi nwaanyị nọ ebe ee edo obi a na-ekwukwa okwu ya bụ ndụ ogologo ndụ na alụ isi ike ee ife akụ akụ ife enwe enwe ee ka ọla na eze nọ ebe dị ndụ na ọkwa ndụ ya bụ isi na ọkpa akụ na-akpa na-enwe ọkpa akụ na-akpa na-enweghọ ndụ na ọ na akụ ya nara n'iyi m wee sị ka edo obi dee n'isi anyị ncha niile ka ọ dịrị nwoke nọ ebe mma dịrị nwaanyị nọ ebe mma ife dị ka nseke ife dị ka iyi ife na-ebute ajekata n'ilu agaba azụ ife na-ebute akalogeri ife na-ebute nwoke sapụ ọnụ ọ na-ekwu okwu ka nwaanyị ife na-ebute nwaanyị asapụ ọnụ ọnụ ya na-agba ka ụkpaka ee m wee sị ka edo obi deenụ ka ọ- ọ- ọ medebe ee ka edo obi dee na ugo eh, a sị na Chima- eh, chimalugo chimalugo unyi- uzu emekpogoro ya ihe niile ee wee sị chukwu kere ụwa olise bi n'eluigwe na ọkwa nwata ka anyị bụ na-awụ arụ n'afọ n'afọ ma mekwuta ma mekwutara ka ọ dịkwa mma na ọkwa ile ọma ka anyị na-ekpe na ile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu ikpere m naabọ nọkwa n'ala n'isi ụmụnne m nọ ebe n'isi ụmụ igbo niile nọ ebe m wee sị o nwee onye ihe na-esiri ike ka edo obi dee na ndụ ya ka ife sidebere ya ike o nwee onye ije na-afịa arụ ka edo obi dee na ndụ ya ka ije dịrị ya mfe ee o nwee onye ndị mmụọ na-achụ ka edo obi dee ka ndị mmụọ chụdebe ya ka ndị mmụọ ahụ gbuo isi ee maka na ọchụ ọkụkụ nwe ada nwa ọkụkụ nwee nwa nwa ọsọ m wee welie edo enu n'isi nwoke na nwaanyị nọ ebe wee sị edo obi dee n'isi unu na eke edo obi dee n'isi unu na afọ edo obi dee n'isi unu na nkwọ ma ndị nọ ebe ma ndị na-anọghọ ebe ndị so anyị eme ihe anyị na-eme a sị m ka edo obi deele ha n'ebe ha na-azụ afịa ka udo obi dịrị ha na eh, ezinụlọ ha ka udo obi dịrị ha n'ebe ha na-akpata ife ha na-eri ka udo obi dịrị ha na ejebe ha na anabam ha na ọ bụ ya m na-ekwu n'ụbọchị tata ee eh, asịkwa m na ọkwa isi aka nwata ọfịa na m na-eti ọfọ na ana wee sị na etu m si wee bịa n'ụbọchị tata ka ọ ya adị na eke dị na afọ dị na nkwọ n'isi ụmụ Igbo niile n'ebe n'aha Chukwu na ndị ana ise mmadụ anọzikwa